Chomh gnéasach. Ó! Dia bhur mbeathasa, gabh mo leithscéal, ní fhaca mé ar maidir. Seo, fáilte romhaibh, Dia bhur mbeathasa ar fad go dtí Babe Station na Gaeil Óga leis an láithreoir Mícheál Ó Nualláin, Mícheál an Báibín Ó Nualláin, cén chaoi a bhfuil sibh? Deas casadh libh ar fad. Tá ceist amháin agam daoibh. Má tá sibh uaigneach, an mothaíonn sibh nach bhfuil aon comhluadar agaibh, nach bhfuil aon aithne agaibh, ag labhairt i bhur dteanga fhéin, ariamh, breathnaíonn sibh isteach i scáthán agus an ceapann sibh, Jees, ba bhreá liom dá mba rud é go raibh club lánghaelach, áit gur féidir liom feabhsú ar mo chuid spórtúil go phearsanta maidir leis an peil agus maidir leis an iomáint agus fiú leis an gcamógaíocht, bhuel, lads, agus a chailíní agus a ghasúirí, is béal an bhráid libh anois, tá sibh tagtha go dtí an áit cheart. Agus just rud eile le rá maidir le sin, an bhfuil sibh réidh leis an idirlíon a bhriseadh? Tá Kim Kardashian cloiste agaibh, tá Slane Girl cloiste agaibh ach anois, Babe Station na Gaeil Óga. Tá os cionn 10 radharc ann cheana féin lads, tá muid chun é a bhriseadh. So, tá muid chun é seo a oscailt suas ar dtús báire. Ach tá na fónacha chun a bheith lit, lit AF lads, tá siad chun a bheith chomh lasta suas anois. Ach dar ndóigh, más rud é go bhfuil taithneamh uaibh agus níos mó tuilleadh eolais a fháil, tá sé ar fáil síos faoi, an nasc ar faoi bun ansin, just téigh isteach mar bhallraíocht do Na Gaeil Óga agus beidh libh. So táimid chun na línte a oscailt suas anois agus dar ndóigh, éinne a bhfuil réidh linn, neart. Toil cainte, toil glaochanna a chur isteach. Beidh mé fhéin chun sibh a shlánú anocht lads. So más rud é go bhfuil aon rud ag cur as daoibh, le do thoil, cuir glaoch isteach. Deisfidh mé aon deacrachtaí a bhfuil agaibh. So ar aghaidh linn. Blah. Oh, tá glaoch agam cheana féin.

Mar a dúirt mé, tá muid chun an idirlíon a bhriseadh anocht, so tá neart buillí faighte agaibh i gColáiste Lurgan nó áit éigin cosúil le sin, ach an nasc is fearr is féidir le sin a dhéanamh ná leis na Gaeil Óga. Tá 2,500 clubanna ach más rud é go bhfuil tú ag iarraidh gach rud a reachtáil trí Ghaeilge i mBlá Cliath, téigh agus líon an nasc seo thíos. Téigh mar bhall dúinn agus beidh leat! Aww shit, no credit, man. Just smaoineamh iontach agam i gcomhair físeán eile ar ar youtube. Oh yeah?

Tommy. Tommy! Cén chaoi a bhfuil Tommy? Tá súil agam go líonann tusa amach an fhoirm bhailiúcháin now boy. Yeah, feicfidh mé, feicfidh mé thú go luath ar an Páirc Traenála. Oh, feicfimid go deimhin now, feicfimid go deimhin. Slán leat go fóill, Tommy. Maith fear, maith fear. Céad ghlaoch den oíche lads? Cad a cheap sibh faoi Tommy? Tá sé cineáilín, measaim go bhfuil cineáilín aerachas ag baint leis ansin ach, em, is ró-thógtha leis an Ghaeilge agus é is dócha ach Más rud é go bhfuil éinne agaibh ag iarraidh bheith chomh dian is a bhfuil ag an boc seo Tommy, just lean an nasc thíos, téigh agus líon amach an foirm ballraíocht agus beidh libh lads. Tá an craic dochreidte againn anseo. Mar a dúirt mé, tá an oiread sin peil, iomáint, foireann na mban, foireann na bhfear, foireann faoi aois, tá gach uile ghné den saol ag bainteach le Na Gaeil Óga, so ar aghaidh linn lads, cuir an glaoch isteach. náid ocht a cúig, seacht ocht a sé, seacht a naoi, a dó a naoi. So nuair atá sibh réidh lads, aon deacrachtaí faoi spéir a bhfuil agaibh, Tá mé réidh len iad a dheisiú. Go raibh míle. Ó, dar ndóigh, chonaic sibh é seo? Just thite isteach i mo lámha. Ach, an neart silverware is a bhfuil ag na Gaeil Óga, jeez, níl fhios agam cén uair go rachaidh mé ag ceann i mo lámh, you know? Ach eh, fuaireamar é seo just uair éicint, is dócha just chun a bheith ar an bhfód, thug siad dúinn é. Ach eh. go leor silverware le tástáil agus beidh níos mó le tuilleadh an bhliain seo chugainn so ar aghaidh linn lads, tiocfaidh sibh agus beidh sibh ar fad mar bhaill de, is dócha, más rud é go éiríonn linn anocht chun an idirlíon a bhriseadh agus dar ndóigh tá sé cheana féin déanta againn um aon rudaí eile le léamh I suppose oh actually rinne muid actually um Ó thaobh an iomáint de, níl really cur amach agamsa é ach tá siad ag dul ó neart go neart agus is dócha go bhfuil duine éigint eile chun cur glaoch isteach ag cur fiosrú maidir le sin. Ach d'imir muid in aghaidh muintir darbh ainm Cú Chulainn, d'imir smashing orthu you know so oh an darna glaoch den oíche!

Aw man, like, sin díreach é, like, is é Pádraig Mac Piarais mo laoch, like, mhúnlaigh mé mo shaol, like, fiú nuair a bhí mé, like, 13 bliain d'aois, like, chuir mé brú dochreidte ar m'athair, em, teach saoire a cheannach i Ros Muc agus, like, bhí sin le linn,

Há há totes. Is fearr bás ná Béarla. Maith fear, maith fear. Éist, tá, actually, tá scenario agam le cruthú dhuit. Abair más rud é go bhuailim leatsa os comhair dealbh, let's say, Chú Chulainn sa GPO agus léim amach Forógra na hÉireann agus ansin síníonn tú do bhallraíocht díreach ansin agus ansin gabhann muid na Sé Chontae ó Nola. Cad a ceapann tú faoi sin?
Mo goats.

Aon rud lads, ná bíodh aon drogall oraibh, cuirfidh mé aon deacrachtaí ag deis agaibh lads, so náid ocht a cúig, seacht ocht a sé, seacht a naoi, a dó a naoi. Agus just mar fhocal scóir, cailiní agus a bhuachaillí dar ndóigh, más rud é go théann sibh agus isteach go dtí an nasc ar bun anseo agus go cuireann, déann sibh clibeáil ar duine éigint agus más rud é go téann sé mar bhall de na Gaeil Óga, gheobhann sibh dhá bhallraíocht ar leathphraghas agus ansin isteach go crannchur i gcomhair dhá thicéid go cluiche ceannais na hÉireann so, Deal den scoth é sin, lads. Ní bheidh mé fhéin ag cur suas le sin, níl 's agam fúibhse. Ach yeah, aon scéalta eile maidir le Na Gaeil Óga? Is dócha, más rud é go bhfuil aon bhaint agaibh le craic, abair, abair le ceathair a chlog ar maidin, you know, nuair atá, tá tart ort agus, you know, tú tar éis filleadh ó Coppers, ag triail fáil réidh leis an smaoineamh sin a raibh i do cheann, leis an, an munter, raibh tú ag shiftáil ansin i Coppers ag leathuair tar éis a trí, Imíonn siad uaim agus tá fós an tart sin uaibh agus tá scíth an cineáilín, an cuimhneamh sin a chur i gcúl do aigne níltear go dtí go smaoineoidh tú air chor ar bith. Seans go rachaidh siad go Babylon, gheobhaidh siad chicken shawarma agus diet coke ansin tiomáinfidh siad abhaile. No. Más rud é go bhfuil sibh mar baill de Na Gaeil Óga, téigh isteach go dtí Sráid Fhearchair, síos go dtí Club an Chonradh, tuilleadh pints, tuilleadh Jägerbombaí agus beidh libh arís lads. Críochnaigh sibh nuair a théann an ghrian suas agus tá an pócaí, tá na pócaí folamh, sin an t-aon uair go stopann an craic anseo lads. You know, it's been really a deal go maith é. Cá bhfuil na leaids chun é seo a ghlaoch ar? Tá mé an-uaigneach anseo, guys. Beidh deacrachtaí agam féin. Cén fáth nach bhfuil sibh ag cur glaoch orm? Jeez, tá seafóid ag tarlú anseo amach is amach. Mé féin, is, is Dubhghlas an, an uaigneach anseo. Tá sé féin an-suairc faoi láthair na huaire, so Tá sé i bhfad níos crusty, is dócha. Insíonn sé roinnt rudaí nuair atá an das líneach amach, ach ríomh nuair atá sé réidh.

dom you know so just do a bit later you know cuireann sí blag ort agus feiceann muid feiceann muid an date á ceiliúradh liom you know. Ar ndóigh mar a dúirt mé náid a hocht a cúig seacht a hocht a sé seacht a naoi a dó a naoi más rud é go bhfuil tú mar baill go club déarfaidh mé le aon parole officer nó éinne a bhfuil bainteach leis an dlí go bhfuil tú mar stand up lad amach is amach so

i gceann cúirt trialach nó aon rud sin. Is féidir leat a tuiscint go bhfuil sé mar seirbhís a chuireann an stáit ar fáil. Caithfidh sé a bheith curtha trí Ghaeilge más rud é go cuireann tú an cheist sin. So, seans go éireoidh leat faigh o an cineáilín cóir agus seans go cabhróidh sé sin leat amach anseo, sé an dóigh a bhfuil.

I don't know, gur ball riocht amháin, gheobhainn tú lascaine, gur, you know, na céad fiche spice bags eile go n-itheann tú, ach seans, you know, tá sé sin fós mar smaoineamh, smaoineamh teibí faoi láthair na huaire. Go raibh maith agat! Ar bord traenála, feicfimid thú, maith fear! Feicfimid thú tráth. Ha! Gach duine ó gach gné den saol anseo faoi láthair na huaire, guys. Ach ba bhreá liom más rud é go mbeadh, you know, cineáilín, tá sé beagáinín aerach faoi láthair na huaire, roinnt cailíní ag iarraidh glaoch orm, le do thoil, like, tá mé ag cur mo, mo, mo uimhir príobháideach anseo go sóisialta ar, ar, ar an Aghaidhleabhar, is dócha, ach, you know, níl mé tar éis aon matches a fháil go dtí seo, like, cad a bhfuil sibh ag déanamh? Gus, An raibh, an raibh seo, like, an raibh sibh ag rá go raibh an, sin an cineáilín nach bhfuil muid ag iarraidh díriú air, an just na fir. Tá sé seo bainteach ar, le foireann na mban chomh maith agus an camógaíocht. Táimid tar éis go leor éachtanna a dhéanamh i mbliana guys so le do thoil, tá, svaidhpeáil ar dheis ansin agus sleamhnaigh isteach sna DMs le Micheál an Baibín Ó Nualláin lads. Nuair atá sibh réidh, tá mé réidh daoibh anois. 0 8 5 7 8 6 7 9 2 9 Cad a cheapann sibh faoi ár rúnaí anois, faoi láthair na huaire? Cad, tá sí galánta nach bhfuil? Breathnaigh uirthi, like, más rud é go bhfuil siadsan, an t-aon sprioc a bhfuil air ina saol ná díreach mar chlúdach ar leabhar éigin, sin nuair a fios agat go bhfuil tú, like, go hiomlán mar duine éigin sa, san olltodhchaí, I'd say. Breathnaigh uirthi. Gleoite. Agus, you know, I know gur chraolaigh muid an seó beagáinín luath ach bhí mé ag fáil ródhírithe isteach ar na rudaí a bhí á rá aici ach, Rudaí salacha ar fad, dar ndóigh, you know, tá siad ag iarraidh a bheith deas ó thaobh an Ghaeilge ach, you know, sin just, sin just ár, ár rúnaí mar is dóigh, mar is léir dúinn ar fad. Ach, you know, tuilleadh, tá, níl sé sin ach ceann amháin de na, na, thart ar céadta de chailíní a bhfuil againn faoi láthair na huaire so aon chailín le aon deacrachtaí nó aon cheisteanna gur féidir liom réiteach anois, just ar aghaidh libh, sure, sure, seans chun fáil isteach, náid ocht a cúig, seacht ocht a sé, seacht a naoi a dó a naoi, cailíní, ar aghaidh libh. Díreach liom féin anois, just chomh uaigneach. Dúirt mé féin go raibh mé ag iarraidh réiteach an uaigneachais ach tá mé ag fáil níos uaigní. Cén fáth nach bhfuil éinne ag cur glaoch orm? God, a chailíní. Agus a bhuachaillí, dar ndóigh. Ag dul ó neart go neart, an foireann a bhí tar éis ardú céime a bhaint amach ceithre bhliain ar a chéile inniu, bhuel, ní inniu ach, you know, i mbliana. It's just ag dul ó neart go neart. Mar a dúirt mé, níl a fhios agam cén cineál corn anois ach an oiread sin cornacha is a ghnóthaíonn muid, nó bíonn siad ann ar feadh an t-am ar fad, just an oiread sin cinn a bhíonns againn. Cailltear an líon de chinn de lár, de ghnáth cailltear iad isteach i gClub an Chonartha go leor ionnta ach, you know, b'in an craic. Ah. 0 8 5 guys, 7 8 6, 7 9, 2 9. Tá muid anseo ar Gael Station anseo le. Is féidir aon cheist aon níl sé rótheibí is níos teibí is fearr go bunúsach like más rud é gur féidir leat a bheith níos doimhne beidh sin an-mhaith beidh sin actually na ceisteanna níos doimhne you know I really you know bíonn orm breathnú isteach orm féin agus nach bhfuilim in ann codladh san oíche de te sin na ceisteanna uaim cos you know tá na freagraí sin uaim faoi láthair na huaire anois níl mé ag fáil go leor tuilleadh codladh you know so.

Cad a cheapann tú? a ceathair a chlog ar maidin agus mé ag ordú fiche rounds de Jaeger bombs. Nach gceapann tú go mbeidh mé dáiríre ag íoc mo chuid billí ar fad agus mé ag caitheamh an airgid spáráilte a bhfuil agam ar Jaeger buamaí? Cinnte tá mé dáiríre anseo boy. Bhuel, ní féidir a íoc as All Ireland medal le Jaeger bombs. Ach ní féidir íoc as an craic, cad faoi sin dó? You know, tá neart bonn ann ach cad faoi an gcraic? Ah, b'fhéidir go raibh ceart. Ach maidir leis an set-up ó thaobh traenála de agus an chuile shórt, Like, an mbíonn siad dáiríre, an mbeadh siad dáiríre a dhóthain do réalt cosúil liom féin? Bhuel, tá cúpla réalt, nílim chun daoine a ainmniú, ach tá cúpla réalt nua faighte agam i mbliana a bhfuil, you know, Ultachaí cosúil leatsa agus tógfaidh siad an pheil an-dáiríre. Tá mé ag obair ar rud ag, n'fheadar gur chuala, chuala tú uait, like, toisc go bhfuil tú ag imirt peile i Kilkenny ach an blanket defence, níl fhios agam go bhfuil cur amach ag eh muintir Ultach ar fad ar sin ach eh tá muid ag Ah, oibriú bhuel, go bíonn, bíonn, han-dian, bíonn go ag obair ar, ar han-dian. an blanket amháin, sula raibh, like. Agus na Saorstátaigh? Cosúil leat féin. Saorstátóirí ar fad. Sin an fáth. Ach más rud é go gcruthaímid an blaincéad seo, is féidir an blaincéad a chaitheamh thar na Sé Contaetha eile agus ansin beidh linn, i gcomhair, like, Stáit iomlán tríocha dó contae. Ó, bhuel, ní maith liom an meascadh polaitíocht agus an peil. Bhuel, nílim fhéin ach oiread ach you know, dar ndóigh, is cuimhin leat a bhí an boc seo de Valera, chruthaigh a Ghaeltacht fhéin i Ráth Chairn agus teip amach 's amach a bhí ann ach tá muid fhéin ag bhunú ár Ghaeltacht fhéin anseo i Bhaile Átha Cliath le daoine as gach uile contae sa tír. Tá fiú cailín againn ón mBrasaíl agus í go hiomlán ag labhairt trí Ghaeilge. So, n'fheadar, níl muid chun baint anseo le polaitíocht ach tá muid ag baint an Ghaeilge leis an spóirt. Níl aon chur amach ag an polaitíocht anseo ar chor ar bith.

Tá roinnt taighde a dhéanamh ar do chuid sochtheangeolaíocht, a Bhá. Sochtheangeolaíocht, ná bac. Tá mé ró, mé ró dírithe ar an bpeil agus you know ar, ar an gcraic agus ar an Ghaeilge. Is féidir leatsa bheith tógtha le sochtheangeolaíocht, sochtheangeolaíocht now anois más fearr leat. Ah, déanfaidh sé bleedin' tada, he'll do fuckin' nothing anseo lads, tá sé ag iarraidh spochadh uainn ach tá muid ár fuckin' club féin agus beidh linn lads, tá muid ag fás ó neart go neart, chuala sibh faoi Caisleán Cnoc agus. Ar ndóigh, bhuaigh siad rud éigin i mbliana agus bhain siad rud éigin amach ach tá muid díreach mar an gcéanna, ag dul ó neart go neart. Cúig bliana ó shin ní raibh ach foireann na bhfear amháin againn, anois breathnaigh orainn, tá péire foireann na bhfear againn, tá foireann na mban againn, foireann camógaíochta, foireann iomána anois, tá dhá foireann faoi aois againn anois chomh maith. Céad caoga baill faoi aois againn go, chun a bheith, chun a bheith, you know, go sonrúil faoi is dócha ach, you know, níl muid really tógtha faoi an, an am a bhfuil caite, tá muid go léir faoin todhchaí anocht. Dar ndóigh, táimid ag iarraidh go mbeadh tú fhéin tógtha leis an todhchaí chomh maith, do thodhchaí fhéin. Nó go dtiontóidh mé ar do thodhchaí fhéin anois mar bhallraíocht agus gach uile rud a bhfuil bainteach le Na Gaeil Óga. Just líon an nasc síos thuas agus ansin beidh linn now, beidh neart baill eile faighte againn le cúnamh Dé tar éis an chraoladh beo seo now. So, ná bíodh aon drogall oraibh, a chailíní nó a bhuachaillí. Cuir glaoch isteach agus cinnte dearfa freagróidh mé aon cheist nó aon deacrachtaí a bhfuil agaibh. Mé fhéin is Dubhghlas. Déanfaimid ár ndícheall ar fad chun é seo a dhéanamh, aon deacrachtaí a bhfuil agaibh a réitigh agus a phlé. So, you know, níl aon cheist ró-bheag nó ró-mhór nó ró-teibí nó ró amach anseo. Tá mé réidh agus tá sé seo, tá mé actually ag iarraidh mo, mo chéim em, sioceolaíochta a bhaint amach so caithfidh mé déileáil le go leor rudaí go phearsanta agus go phríobháideach faoi láthair na huaire os comhair, you know, an idirlín is dócha. So, le do thoil, aon rud gur féidir libh cabhrú linn, beidh sé sin, bheidh sé sin iontach, iontach amach is amach. Em. Aon rud faoi haois? Aon rud bainteach le scoil? Ceapaim sé faoi em. Mait an eh. an measúnú déanta againn. Is muid ar ar thóir eh. áit bhuan páirc bhuan faoi láthair na huaire em. You know tá ag éirí go maith linn ach tá tuilleadh tuilleadh earcaíocht agus tuilleadh Is tuilleadh tacaíocht ag teastáil so éinne a bhfuil ag iarraidh aon chineál aon rud a thabhairt dúinn ó thaobh you know traenáil, ní gá go bhfuil tú díreach ag imirt nó go bhfuil tú díreach ag plé le club nó foireann faoi leith, is go bhfuil aon rud cabhrú linn maidir le you know cabhrú leis an fearais is you know just ag déileáil leis an foireann faoi aois, ní gá go mbeidh sibh ag imirt just just sínigh an ballraíocht is you know sin an earcaíocht a bhfuil ár príomh sprioc amach is amach inniu so. Dul ó neart go neart, mé fhéin is Dúbhglas agus an corn seo nach bhfuil fhios agam cad é é ach em you know tá ag éirí go maith linn agus le cúnamh Dé cabhróidh libh, cabhróidh sibhse linn éirí níos fearr agus dar ndóigh Rudy chomh maith, is oth liom a rá nach féidir léi a bheith ann ach tá sí ann i spiorad agus tá sí i mo spiorad faoi láthair de shórt agus í ag cabhrú liom agus you know ag tabhairt an neart seo dhom. Ach a chailíní agus a bhuachaillí, 0 8 5 7 8 6 7 9 2 9 tá mé ag fáil an-uaigneach anseo i gClub an Chonradh anocht. Agus é ar oíche chomh hiargúlta anois, sé chomh fuar liom fhéin suas i Fort Knox anois. Ná bain leis an dial! Hello, tá tú ar an líne le Mícheál an Bábían Ó Nualláin. Cé chaoi a bhfuil tú agus conas is féidir liom cabhrú leat?

Tá scéal maith Cruncher agaibh anois anocht. Go raibh míle maith agat as cur glaoch isteach. Is dócha go raibh an oíche bhronnta na Gaeil Óga mar cheann de na spriocanna, na buaicphointí i saol Conor Cruncher. Bhfuil an ceart agam, Conor? Yeah, yeah. You see, an rud a tharla ná bhuaigh sé, is dóigh go raibh cúpla wires crossed ach is ar éigean bhuaigh sé dhá ghradam an oíche i gcomhair like an messiest pisshead nó an an imreoir is lú feabhais ach dar ndóigh bhuaigh sé dhá ghradam agus fair play dó agus is like bhí bhí an oiread sin adrenalin a bhí aige like ní raibh sé níl sé feicthe agam ó shin like bhreathnaigh sé go raibh sé ar an oiread sin rudaí ach eh bhí sé ag rith timpeall na háite agus just ag pógadh ban agus bhí an oiread sin like machismo aige like bhí sé mar alpha male like de ghnáth bíonn tú mar beta male ach an oíche sin bhí tú mar alpha nach raibh cruncher. Oh yeah, miles to none. Ar bhfuair tú aon swipes ar dheis ar Tinder, an bhfuair? Eh, ah, anois is arís fá mhínte, you know. B'fhéidir cúpla cailín dall, you know. Cúpla cailín dall. Bhuel, chuala sibh anseo anocht é gur match-áil an Chrabhtar le cúpla cailín dall ar Tinder. Ar fhón a mháthar chomh maith. Ar fhón do diabhal mháthar agus tú ag déanamh é sin, Crabhtar. Ag fé. Yeah. Dúirt Paddy Strawberries go raibh sé féin ag dul leis i gcoinne a chéile i Leath Éireann. OK, so bhí sin just píosa beag illegible ach is léir go bhfuil Crowther díreach chomh uaigneach is a bhfuilim féin faoi láthair na huaire. You see, níl sé tógtha le bheith os comhair an os comhair an slua ar fad. You know, thóg sé just fuair sé an Chocolate Chocats is a maraíonn air agus tá sé cineáilín locked suas sa teach ó shin toisc Deir na tuistí nach bhfuil cead aige dul amach agus a bheith ag plé le guthán a mháthar cosúil agus a raibh sé an oíche sin. Ach fair play leat, Crowther. Is breá liom nár phioc tú chun a bheith anonymous anocht. Dúirt tú d'ainm liom, an chéad rud a dúirt tú. So tá tú an-ionraic ar fad. You do bleeding nothing, is cuma leat. So, dóibh siúd nach bhfuil aithne agaibh ar Cruncher, imríonn sé peil i gcomhair na B-Specials nó an foireann B a bhfuil againn agus cuirimid ár gcroí agus ár gcorpanna isteach le chuile rud a dhéanaimid ach, you know, tá tuilleadh baill ag teastáil, tá chuile bhall ag teastáil so, éinne ag breathnú ar seo agus ag ceapadh, oh Jaysus, tá spice bag amháin a dhóthain ite agam i mo shaol, no! Tá tú ag teastáil uainn i gcomhair na B-Specials chun jab a dhéanamh, sínigh suas anois leis an ballraíocht agus an nasc thíos a bhfuil againn agus.

Sin ceann de na up-and-comers a bhfuil ag na B-Specials faoi láthair na huaire, Cruncher Crowther. Ach dar ndóigh, nílim ag iarraidh déileáil le pleibeannaí a bhfuil aithne agam orthu. Táim ag iarraidh déileáil le pleibeannaí agus daoine áilne nach bhfuil aithne agam go dtí seo. So, le bhur dtoil, cailíní agus buachaillí, 0 8 5 7 8 6 7 9 2 9 m'uimhir príobháideach. So, as líne, is féidir libh cur glaoch chomh maith. Níl sé díreach bainteach leis an leathuair a chloig nó mar sin de a bhfuil agam faoi láthair na huaire. Mé fhéin is Dubhghlas anseo, táimid chomh uaigneach le do thoil, cuir glaoch orainn, táimid chomh suarach faoi láthair na huaire. An é go bhfuil muid chomh shollúnta sin nó cén fáth nach bhfuil muid ag fáil na oiread sin glaochanna guys, you know tá muid just ag iarraidh níos mó ó thaobh bhur deacrachtaí a fheabhsú agus dar ndóigh seans go ndéanfaimid rudaí a phlé leis na Gaeil Óga nó rud éigin mar sin ach seo fúibhse guys, seo an Babestation daoibhse, like tá 's agam, tá mé fhéin ag cur mo dhícheall isteach ann ach tá sé go léir fúibhse anocht. agus a bheith mar pháirt de rud éigin a bhfuil níos mó. Is dóigh, you know, smaoinímid go bhfuil muid uaigneach nó uaireanta nach bhfuilimid mar pháirt de rud éigin agus, you know, ceapann sibh go bhreathnaíonn sibh isteach i scáthán agus deireann sibh, Jesus, gosh, níl Planet Earth ar aghaidh ach dhá uair an chloig eile, like, agus cad is féidir liom a dhéanamh? Is féidir glaoch a chur ormsa, is féidir téigh mar bhall de Na Gaeil Óga agus ansin beidh do shaol go hiomlán réitithe, beidh na deacrachtaí ar fad, titfidh siad uait,

Is léir you know, is léir go bhfuil cúpla réaltanna idir-chontae cosúil le Ciarán Ó Chill Chainnigh ansin. Tá neart Gaeilge ag an mboc seo ach you know, déanann sé tada ar an pháirc. Rinne mé marcáil air uair amháin, did none, did nothing at all, like rinne mé praiseach air go brónasach you know. Agus you know, breathnaigh ormsa anois agus breathnaigh ar Chiarán, like cé hé an real buaiteoir you know? Yeah, tá fios agamsa agus níl aon rud eile. Cad a cheapann tú fhéin, Ciarán? Ó tá fios ag Ciarraíoch an maith sin a fágadh ar ár rúnaí cinn a fágadh na sise ar bharr an tseoil. Ó! Uimhir a cúig. Hello, tá tú ar líne le Mícheál an Báibín Ó Nuanáin, conas is féidir liom do fadhbanna a réiteach? Ó, go fóill thú Mícheál, seo Tommy ó

Bhuel, in áit a bheith mar ba cheart nuair is ball tú de muintir Ghaelscolaíochta agus is dócha nach bhfuil Gaeilge Bhleá Cliath ar eolas agat féin ach, you know, tá muid ceann de na contaetha ó thaobh an Ghaeilge a chur chun cinn is fearr faoi lár na huaire so an n'fheadar Tommy an b'fhearr liom a bheith as Ros Comáin nó cad arb as tú Carna arb as tú féin nó nó Conamara? Carna, Carna. Oh, Jesus, you know, b'fhearr liom a bheith as Bleá Cliath ná sin nó cad a cheapann tú féin?

Plucáil do eyebrows faigh tinted iad so tá tú mar fuckin pleb amach is amach anois. Breathnaíonn tú an-dúr anois, nach breathnaíonn tú Tommy? D'fhéadfá rá tá tú devastated gur blockbusters imithe as business, níl aon áit agat le do chuid tan a dhéanamh. Mo chuid, ah mo tan, na blockbusters, bhuel tá, tá roinnt tanning salons eile agam agus you know tá siad ar faighte ar leath phraghas go dtí baill de Na Gaeil Óga toisc go bhfuil an Ghaeilge á chur chun cinn againn so tá tusa ag cailleadh amach gan a bheith mar baill Tommy.

Bit of a coward. Bit of a coward is dócha agus ní alpha male ar chor ar bith. Ach más rud é gurb é seo an íomhá atá mé tar éis a chruthú you know éirím leis réasúnta maith anois is arís you know so tá rud éigin ag obair leis an chuma a bhfuil orm. Ca, cén cuma a bhfuil ortsa Tommy? Déarfainn go bhfuil fataí ag titim as do bhéal agus go bhfuil tú fós i, go bhfuil móin fós ar do ghlúine agus tú ag obair ansin i gcomhair dháréag uair a chloig in aghaidh na lae. An bhfuil mé ceart nó an bhfuil mé hitting and missing anseo Tommy?

Jeez, le cúnamh Dé tá rudaí níos dearfaí le phlé againn ná Jesus móin Tommy, so le bhur dtoil, cuir glaoch isteach orainn anois i dtaobh do Chomórtas Peil na Gaeltachta mar a bhí Tommy a rá ansin, tá sé ceann de na rudaí is fearr ó thaobh an an féilire Gaeltachta a bhfuil againn. Bhuamar an chéad chluiche i mbliana, oh riamh sa chlub, so you know, táimid ag iarraidh go mbeidh daoine páirteach de rud éigin níos mó an bhliain seo chugainn ach dáiríre guys an chéad Deireadh seachtaine i mí Bhealtaine tá sé i mí yeah yeah i mí Eanáir 2017 guys beidh sé mar ceann de na spriocanna is mó orthu tá sé síos i Maigh Eo i mbliana agus dar ndóigh tá craic iontach agus craic den scoth againn ann so de ghnáth go bunúsach dóibh siúd nach bhfuil aithne agaibh ar aon foireann nó you know tá sé tá an clú isteach sa sa teideal is dócha, ná Comórtas Peil na Gaeltachta. téann muintir na Gaeltachta go haon suíomh amháin agus bíonn comórtas sinsir agus sóisir acu. Agus dar ndóigh you know bíonn cúpla cowards ar nós Graham Geraghty agus é ag imirt le Clann na Gael anois is arís agus you know chuireamar stop leis ina tracks ansin cúpla bliain ó shin. Ach you know tá a leithéidí cosúil linne, an t-aon club i Baile Átha Cliath gur cheadaíodh isteach muid toisc go bhfuil muid you know an t-aon club a reachtaítear go hiomlán trí mheán na Gaeilge you know so níl sé níl sé all airy fairy is dóigh leis na leis na foirneacha eile so is féidir libh ar fad you know níos mó cúnamh agus níos mó cabhair a thabhairt más rud é go bhíonn sibh mar bhaill agus go gcruthaímid real pobal Gaeltachta Na Gaeil Óga ansin síos i Maigh Eo i 2017 so Come on guys, ar aghaidh libh linn agus dar ndóigh is féidir mé seo a phlé libh ag 0 8 5 7 8 6 7 9 2 9. Pléifidh mé aon deacrachtaí nó aon comórtais ar domhan gur fiú a phlé nó fiú labhairt orthu tá mé réidh le aon rud a ghlacadh so ar aghaidh libh agus coimeád suas an, coimeád suas na glaochanna agus coimeád suas na deacrachtaí agus le cúnamh Dé tiocfaidh mé ar roinnt roinnt duaisí go breise gur féidir liom thabhairt daoibh is dócha. So, aon uair anois go bhfuil sibh réidh anois an glaochán a dhéanamh. Ehm, roinnt rudaí a dhéanaimid now, like, ó thaobh just imeachtaí agus ó thaobh tráth na gceist agus gach uile rud a dhéanaimid díreach inniu, it's díreach cosúil le, you know, gnáth club a théanns amach agus imríonn cluiche agus labhraímid roinnt Gaeilge is téimid abhaile. Bíonn cúpla imeachtaí ar nós an Stail agus an Cailín Gaelach againn, tá sé go bunúsach cosúil le The Lovely Girls and The Lovely Boys competition is a bhíonns ann Bíonn cones leagtha amach agus déanaimid slalom agus téimid amach agus isteach ann chomh maith agus bíonn bíonn party piece agus rudaí cosúil le sin a rá. Is dócha go raibh eh bhí tráth ann gur ól ceann de na lads deich Jager Bomb naoi hurricane a bhí sin em sin literally an party piece a bhí aige agus em seans gur bhuaigh sé an uair sin actually you know so go bunúsach níl muid an-taitneamhach mar mar ghrúpa ach le cúnamh Dé cabhróidh siad go mór linn más rud é go théann siad mar mar bhaill den a chlub so mar a dúirt mé lean an nasc thíos An nó labhair liom, náid ocht a cúig, seacht ocht a sé, seacht a naoi a dó a naoi agus déarfaidh mé libh conas téigh agus beith mar baill den den club galanta seo, den club nua cúig bhliain ar an bhfód, an féidir leat samhlú, God, cúig bhliain ó shin is cuimhin liomsa mo chéad chluiche gur imir mé i gcomhair Na Gaeil Óga, Jesus ehm bhí mé ehm bhí mé bhí mé óg agus bhí mé aineolach is dócha ach anois breathnaigh orm, Bhuel, ní rachaidh mé siar. Mé fhéin agus Dubhghlas, tá muid tar éis siúl go leor, siúl go leor, an bóthar fada, fadálach seo, you know. Caithfidh duine é a dhéanamh, you know, you know. Caithfidh muid ar fad na, ár gcrosaí a iompar ar ár dhroim, you know. So, is ionann sin, bhuel, mo cheann agus ceann Dhubhghlas, you know. So. Éinne eile ag iarraidh níos mó, tuilleadh eolas nó muid deacrachtaí a phlé nó roinnt spochadh as cosúil le Tommy ar an móin ansin lena tobar agus chuile rud a bhfuil ar siúl acu. Éinne eile canúnach, beidh deas, beidh sé go breá labhairt le roinnt Ultaigh is dócha, you know, beidh sé sin, beidh sé sin galanta. Cá bhfuil spéirbhean álainn ó, ó, you know, Tír Eoghain nó Tír Chonaill nó Conallach deas ar aon nós, you know. Táim réidh le phlé le muintir Chill Chainnigh agus you know, clauses Connemara heads agus mac is mac anseo, you know, agus dar ndóigh, Conor Crowther chomh maith, you know. N'fheadar cárb as don boc sin, tá Gaeilge cineál ait aige agus, you know, tá, níl a aghaidh ró-iontach ach oiread ach, you know, cuireann sé an iarracht isteach. So sin a bhfuil really uainn, you know, is cuma faoi, you know, cén chuma a bhfuil ort, you know, cos glacfaidh muid ar fad isteach le, le na pups ar fad siúd a bhfuil, a mheasann siad go bhfuil sibh iargúlta, fágtha amach ar an tsráid, tógfaidh muid ar fad sibh isteach. Tá mé cosúil le Dogs Trust ó thaobh an Ghaeilge go bunúsach agus más rud é go bhfuil sibh ag roinnt peil nó roinnt iomáint nó camógaí caite isteach le sin you know b'shin you know mar plus ach aon rud ó thaobh cur isteach don Ghaeilge, aon deacrachtaí eile le phlé, you know aon rudaí ó thaobh an Ghaeilge de anseo is ansiúd 0 8 5 7 8 6 7 9 2 9 a chailíní is a bhuachaillí. Tá mé fáil níos uaigní nach bhfuil mo fón a bhualadh ón éinne anseo chun glaoch a chur orm.

Mar a dúirt mé, is ionann sin ceantar na t-éiniúil agus i láthair na huaire. Just cuir an iarracht isteach agus tiocfaidh sí, sula mol an óige is dócha. Ach you know, caithfimid rud amháin a dhéanamh anseo, cur chun cinn ó thaobh an Gaeilge de. Agus mé fhéin is Dúglais, ag déanamh ár ndícheall guys, so le do thoil, you know, tabhair cúnamh dúinn, tabhair cúnamh dúinn tríd do ainm a thabhairt dúinn, glaoch a chur isteach ar mo ghuthán agus le cúnamh Dé, you know, beidh mé in ann na deacrachtaí a réiteach agus a phlé. Deis againn neart rudaí a bhuachan le chéile anois now. Mar a dúirt mé, nílim tar éis glaoch a fháil ó cheann de na cailíní, táim really ag iarraidh phlé le foireann na mban agus foireann camógaíocht i láthair na huaire. D'éirigh go h-ana mhaith agus ceann, bhí, bhí sprioc ag foireann camógaíocht i mbliana ná ach cluiche amháin a bhuachan agus rinne siad, chuaigh siad go dtí ceithre chluiche a bhuachan dos an léig, sa léig agus chuaigh siad go dtí an craobh iomlán ansin, an craobh iomlán den, den.

A's cabhair, 's tusa cosúil le Ciarán, like, déanann sibh tada, an beirt agaibh, like, tá mé fhéin in ann gach uile sprioc sa saol a bhaint amach, tusa agus Ciarán ag imirt stick-ball, good luck. Alright, sure, slán Mícheál. Slán tamaillín, maith fear duit. Sin a bhfuil muid fágtha le, guys, ag labhairt le Daithí de Bleeding Buitléir, God, cá bhfuil an craic anseo, like, mheas mé go raibh muid mar a' craoladh beo anseo ag briseadh an idirlíon agus tá mé díreach tar éis glaoch a fháil ó Dhaithí, Jesus, anois tá uimhir, mo uimhir ag Daithí de Buitléir, tá súil agam go bhfuil sibh sásta libh fhéin. toisc go bhfuair sé m'uimhir ansin ó Facebook ach you know nílim díreach ag iarraidh mionrudaí cosúil le sin a phlé agus miondaoine cosúil le Daithí a phlé. Táim ag iarraidh sibhse a phlé agus dar ndóigh tá sibhse an sprioc is bhfuilim ag iarraidh bhaint amach anocht. You know tá níos mó ná díreach club anseo. Mar a bhí mé ag rá sula raibh Daithí chomh. chomh suarach ansin agus ag cur glaoch orm agus mé i mbun taifeadta anseo. Bhí mé ag labhairt faoi an foireann na mban agus foireann camógaíochta, an sprioc a bhí acu ná chun dul agus cluiche amháin a bhuachan ach is cuimhin liom lá amháin ní raibh ach dáréag ar an bpáirc chríochnaigh siad le haon duine déag agus bhuadar an cluiche sin, bhua iontach, bua den scoth a bhí acu so léirítear sin an paisean. agus an beocht agus an croíláriocht a bhfuil ó uain orainn ón gcumann álainn seo you know. So chomh maith leis sin foireann na mban trí bliana ar an bhfód anois agus tá ag éirí ó neart go neart leo. Eh bhí bliain ana-mhaith acu i mbliana chomh maith so más rud é go bhfuil sibh you know cineálín ag iarraidh bhur Gaeilge a chleachtadh agus you know dar ndóigh cúpla boicíní galánta a aimsiú anois i gClub an Chonradh oíche amháin you know just téigh mar bhall agus déan roinnt traenáil linn agus you know tá muid ag tosnú réamh-séasúr anois i mí Eanáir agus You know, seans go mbuailfidh sibh le boicín cosúil le Conor Cruncher Crowther nó, bhuel, dar ndóigh, níl éinne ag iarraidh bualadh le Daithí ach, you know, duine ar ndóigh ar an leibhéal comhchéim le Crowther nó níos fearr fiú, n'fheadar an féidir leat fáil níos fearr ná an boc sin ach, dar ndóigh, caithfidh duine éigin de na lads seo a ghlacadh is dócha, you know. Tá súil agam go bhfuil Connie ag déirc chomh uaigneach is a bhfuil ag Cruncher in Ógdots ach, you know, tá daoine ann, tá duine ann i gcomhair gach duine san audience mar a deir mo dhuine Tubs agus Byrno ach eh, so, mar a dúirt mé, like, Jesus, cúrsaí teibí le phlé againn anois, lads, you know, tá mé ag suí anseo os comhair, eh, os comhair cúpla, cúpla fógraí galánta na nGael Óg ach, you know, tá seo really fúibhse. So, mar a dúirt mé, 0 8 5 7 8 6 7 9 2 9 agus déanfaidh mé plé le gach uile rud a bhfuil agaibh, gach uile deacracht. Fiú más rud é go bhfuil sibh, déarfainn go bhfuil sibh ag déanamh retiling ar an gaff, beidh mé ag iarraidh labhairt libh maidir le retiling orm mé fhéin, actually, bhí mé ag obair ar, eh, ceann de na, Ceann de na nochtanna sin ná mo athair a bhfuil mar thrádálaí agus é ag obair ansin ag teach agus mé ag tiling job den scoth. So, fiú mura bhfuil sibh ag déanamh plé leis na Gaeil óga nó le Dubhghlas nó mé féin nó le Curran, just aon deacracht ar fad, you know, bhfuil sibh aon ó thaobh a bheith cineálín bi-curious ó thaobh an Ghaeilge nó an teanga nó ó thaobh an spóirt, tá mé féin leis sin a phlé chomh maith. So, tá sibh in ann Cibé rud ar domhan faoin spéir a phlé agus beidh mé anseo libh. So, mar a dúirt mé guys, 0 8 5 7 8 6 7 9 2 9 agus sin an uimhir le glaoch agus éireoidh linn amach anseo. Níl ach cúpla nóiméid fágtha chun na deacrachtaí a phlé. Mar a dúirt mé tuilleadh imeachtaí ar siúl againn idir ó thaobh tráth na gceist go dtí Is dócha an Stail Gaelaí, an Cailín Gaelach, Comórtas Peile na Gaeltachta, Mórdhinnéar na Gaeilge, tá gach rud ann, tá gach rud ann ó thaobh na Gaeil Óga de, tá an féilire lán, ní bheidh sibh in ann feár a thabhair agus níl cairde agaibh, beidh a dhóthain cairde, beidh sibh ag iarraidh fáil níos lú cairde más rud é go théann sibh amach anseo agus téann sibh mar bhaill dúinn, so le cúnamh Dé beimid ag déanamh gach uile rud ó thaobh you know. Tá níos mó ag cabhrú linn ó thaobh traenáil na bpáistí chomh maith so an foireann faoi haois í mar a dúirt mé tá céad caoga baill againn faoi láthair na huaire so níl sé díreach bainteach faoi a bheith is dócha ag plé le cúrsaí peile nó you know cúrsaí iomáint nó camógaíocht duit féin is féidir leat you know an glúin óg na Ciaráin Kilkennys na Philly McMahons nua den saol a a chur chun cinn tríd traenáil a dhéanamh leis na páistí le mé féin is Dúglás ar maidin Sathairn amach ansin i Leamhcán.

Más rud é go bhfuil sibh ag iarraidh amhrán a chasadh, is breá liom bheith ag canadh. Beidh sé sin galánta chomh maith. Aon duine a bhfuil sibh ag iarraidh, déan teagmháil air seo chun chun fainic agus chun glaoch a chur isteach orm. Tá mise ag togh chun é sin a thógáil chomh maith. Fiú liom féin, guys, cad a cheapann sibh faoi faoi an culaith a bhfuil orm anocht? Tá tá duine a oibríonns leis an fearas ar fad, Máire de Staic is ainm di agus is féidir léi do ainm nó aon rud a chur ar na rudaí seo. You know, Na Gaeil Óga muintir, tá sé galánta ar fad, nach bhfuil? Bhí mé ag iarraidh roinnt eh. Brístí gearra a chaitheamh ach you know bhí upskirt job cosúil le seo agus bhí mé ag phlé slinger ó cheana féin ach you know nílim aige mar mar you know an Conor boy anocht like tar éis sin so le cúnamh Dé you know cabhróidh duine éigin liom chun an fear seo a roinnt amach chomh maith. So is oth liom a rá guys you know tá muid suas tá an am caite ach mar a dúirt mé tá tuilleadh eolas le fáil sa nasc a raibh thíos raibh mé féin agus Dúghlás ag plé ansin faoi láthair na huaire ach más rud é go bhfuil aon eolas breise agaibh téigh ar suíomh CLG Na Gaeil Óga ar ar Aghaidhleabhar, ar Facebook faoi láthair na huaire, aon rud maidir le ballraíocht nó aon duine a bhfuil tú ag iarraidh goil agus bheith mar baill den club tá foirmeacha aistriúcháin againn chun é sin a dhéanamh daoibh just téigh i dteagmháil linn agus déarfaimid gach uile eolas a bhfuil uaibh so uaim féin, Mícheál 'The Bambino' Ó Nualláin ó Babestation Na Gaeil Óga, go raibh míle.